akụọla elekere anọ nke mgbede n'oge ndị Igbo n'ozisa 96.1 FM Owerri Igbo ndị ọma unu anwụchila nke onye chiri ya zere gerenụ ntị n'isiokwu ndị hirodo nke anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ Wenesde abalị isii n'ime ọnwa Eprel puku afọ abụọ iri abụọ na abụọ ahịa Nkwọ onye isi ala bụ Muhammadu Buhari abịanyere aka n'akwụkwọ bụ nke kwadoro ka a na-akpachapụ ụlọ ndị dị iche iche a rụrụ maka ọdịmma ụmụ mmadụ, ya bụ ụlọ ndị a na-akpọ Government Public Buildings. Ọchịchị etiti ka ọ dị ugbu a akagbuola iwu ahụ ha nyere banyere ịkwụsị nnọkọ n'etiti abalị nakwa nnọkọ karịrị ụmụ mmadụ n'ihi mfesasa nje covid ndị nzukọ nnọchite anya ala anyị ka ọ dị ugbu a na ndị isi okpotokpo n'okwu banyere nchekwa enweela nnọkọ pụrụ iche iji mara ihe a ga-eme ka nwugo wee biri n'okwu metụtara enweghị nchekwa n'ala naijiria ụlọ ọrụ Debt Management Office ka ọ dị ugbu a etiela ololololo n'ihi amụma a na-ama ibiri ego karịrị ijeri narị naira asaa na ụma onye isi ala mba Ukraine bụ Zelensky ka ọ dị ugbu a agwala otu UN ha mee ngwa ngwa meghara ọdachi na ntaramahụhụ ha chọrọ inye mba Rọshia n'ihi mkpamkpa Mba Rọshịa na-akpa na Ukraine. Onye a na-akpọ Ronald Koeman ka ọ dị ugbu a ga-abụzi onye mgbazi ndị Netherland ngwa ngwa a gụchara iko mba ụwa. Sonye anyị na www.ozisaradio.com nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ tọzie ntị n'ala ka m tọpee ngwugwu akụkọ ndị a n'uju ya onyeisiala bụ muhammadu buhari ka ọ dị ugbu a abịanyere aka n'akwụkwọ bụkwanụ iwu nke kwadoro ịkpachapụ ụlọ ndị ahụ a rụrụ maka ọdịmma ụmụ mmadụ anya bụ ndị a kpọrọ national public buildings maintenance ozi a nwetara site na nnọkọ nke ndị federal executive council bụ nke ha nwere n'ụbọchị taa ọ bụ n'ogige council chambers nke dị n'abuja ka ha nwere ya bụ nnọkọ onye isi ala anyị dịka ọ nọ na-abịanye aka na ya bụ akwụkwọ iwu o jiri ohere a gwa ndị isi ministri dị iche iche na ndị isi ndị depatmenti nakwa ndị isi ejensi niile na ha gbaa mbọ na-akpachapụ ogige nakwanụ ụlọ ndị ahụ a rụrụ maka ọdịmma ụmụ mmadụ bụ ndị ọ kpọrọ national Public Buildings. Onyeisiala gara n'iru kwuo na ọtụtụ ụlọ ndị a na-adazi ada n'ihi na anaghị akpachapụrụ ha anya ọ bụ ya meziri o ji dị oke mkpa ịkpachapụ ụlọ ndị a rụrụ maka ọdịmma nke ụmụ mmadụ ka ụlọ ndị a ghara ịdaja ma ọ bụ feburu daa otu ụbọchị. Ọ bụzi ka ọ nọ na-enye ha ndụmọdụ a ka ọ nọ kọwaa o na e ji ama mma si n'ụlọ mara mma pụwa ama. Ọ bụ ya meziri o ji nyezi iwu ka a malite ịrụzigharị Federal Secretariat nke dị n'Abuja nakwa ụlọ iri abụọ na anọ bụ ndị a kpọrọ National Buildings nke nọ gburugburu ala Naijiria ka ọ dị ugbu a ọchịchị etiti akagbuola iwu ndị ahụ ha tinyere banyere ụmụ mmadụ ịnọkọ n'etiti abalị tinyekwara iwu megidere ihe karịrị akarị ụmụ mmadụ ịnọ otu ebe dịka oge a na-eme agbamakwụkwọ maọbụkwanụ ihe ndị dị iche iche ozi e nwetara n'aka otu ọtamike ihe gbasara coronavirus nakwa kọmitii a kpọrọ Presidential Steering Committee ọ gara n'ihu kọwaa o na nchọpụta e mere nso nso a gosiri na ọnụọgụgụ ndị bu nje covid agbatụchaala nnọọ n'ala ọ bụ ya meziri o ji dị mkpa ịkagbu iwu ndị ahụ e nyere iji gbochie oke mfesasa ya bụ ọrịa ọchịchị etiti gara n'ihu kwuo na n'agbanyeghị na a kagbuola ya bụ iwu mana iwu nke megidere na nke kwadoro ikpuchi ihu nakwanụ iji ihe mmiri mmụọ sanitaiza ehicha ma na-akwọ aka ka na-ehikwa odo ọ bụ ya meziri o ji ji ohere a na-adụ ndị mmadụ ọdụ adọkwa ha aka na ntị banyere ileba anya gbalaga ihe ndị ahụ nwere ike ibute mfesasa ya bụ nje ọrịa Ọchịchị etiti gara n'iru kwukwe na dịka a na-amalitekwa ihe omume a bụkwanụ nke ha kagburu n'oge gara aga na ụgbọelu niile ga na-abata n'ala Naịjirịa a ga na-edemekwa iwu ndị ahụ e nyere banyere ịkwụsị mfesasa ya bụ nje ọrịa ndị ndu

Ndị isi ekwe ọnwụ wakporo ogige ụgbọ oloko bụ nke kpọtụrụnụ na nso nso a nakwa nke ha wakporo ogige ụgbọelu Kaduna International Airport meziri e ji nwee nnọkọ a ka mara ihe a ga-eme iji kụpụga ndị isi ekwe ọnwụ ndị a isi aba okpu. Dịka a nọ na ya bụ nnọkọ o Onye na-ekwuchitere ọnụ ndị nzukọ nnọchiteanya ala anyị bụ Maazị Femi Gbajabiamila gara n'ihu gwa ndị nta akụkọ na isi sekpụ ntị bụ okwu metụtara enweghị nchekwa nakwanụ echeta ebeme echeta obi ekoro n'elu bụzi nke juru na ndụ ụmụ naijiria ọ bụzi ya meziri ya na ndị a ọnụ na-eru n'okwu nọ nnọọ daa ntị dịka ọ nọ na-ekwu ihe gbasara okwu nchekwa Ọ bụghị ihe a na-agba n'anwụ nke ọ na-abụ ihe a na-agwa ndị nta akụkọ kama ọ bụ ihe a na-ezo ezo ka a ghara ịga anyụ anyụ zọrọ azọrọ. Ọ bụzi ya meziri ka ya na ndị isi okpotokpo n'okwu banyere nchekwa jiri nnọkọọ, ha ekwee nkwa na n'oge na-adịghị anya ihe banyere enweghị nchekwa n'ala Nigeria ga-abụzi akụkọ ifo onye na-achị steeti Anambra ahọpụtara ọhụrụ bụkwanụ ọkammụta Charles Soludo ka ọ dị ugbu a ahọpụtala kọmitii ọdọrọkọ bụ ndị ọ kpọrọ 15 member Truth Justice and Peace Commission ndị a ga-enye aka weta udo ọkachasị nke metụtara ndị otu IPOB Indigenous People of Biafra Ozi e nwetara n'aka onye isi oche otu a bụkwanụ onye a họpụtara ya na ndị ọzọ ndị ọnụọgụgụ ha ruru iri na ise isiokwu bụ ha ga-enye aka ha na ndị IPOB nakwa ndị ọzọ iwe na-ewe ka ha nwee ike dakọ ntị mara ihe a ga-eme ka nwa ugo wee biri dịka e siri gba aha ndị a n'anwụ onye isi oche ya bụ kọmitii ọdụrụkọ a bụ ọkammụta chidi odinkalu onye bụzi odeakwụkwọ ya bụ ambasadọ bianca ojukwu onye bụ nwunye odumegwu ojukwu ndị ọzọ so na ya bụ kọmitii ọdụrụkọ gụnyere ọkammụta solo chukwulobelu nakwanụ Maazị Charles Oputa onye ama dịka Charly Boy nakwanụ onye na-eti egwu ama ama aha ya bụ Onyeka Onwenu ọrụ ndị a bụ nnọọ ịhụ na ndị niile iwe na-ewe ọkachasị nke metụtara ndị IPOB nakwanụ iwu onye nọrọ n'ụlọ n'ụbọchị mọnde ọrụ ha bụ ịmara ihe a ga-eme ka nwa ugo wee biri ka ndị mmadụ nwekwana mmiri wee tọgbọ iko n'akụkọ metụtara azụmahịa ụlọ ọrụ the debt management office ka ọ dị ugbu a etiela ololo ololo ma gbaa n'anwụ n'ihi amụma ọchịchị etiti na ama ibirikwa ego nke karịrị ijeri naira narị asaa na ụma iri abụọ Otu a gara n'iru kwuo na oke mbiri mbiri mbiri akarịala n'ala Naịjirịa. Ọ bụzi ya meziri o ji gaa n'iru tie otiti a na dịka ala Naịjirịa ka na-aga n'iru na-ebiri na-ebiri na-ebiri na ụdịrị ego nakwanụ ụgwọ ala Naịjirịa ga-ejide ga-aka ego e ji ọnụ were na-ekwu ọ bụzi ya meziri o jiri mkpa ka ọchịchị etiti leba anya ihe ndị ahụ ha ga-eme ịkwalite ọnọdụ akụ na ụba ala naijiria site na ịkwado ihe ndị a na-emepụta nke a ga-enye aka ka a kwụsị oke mbiri mbiri n'ihi na ụdịrị ọnọdụ oke mbiri mbiri ga-etinye ala naijiria ọnọdụ ihe isi ike na nhụjuanya onye isi ala mba Ukraine Volodymyr Zelensky etiela ololo ololo dịka ọ na-akwa akwa arịrị ma gwakwanụ otu United Nations ka ha mee ngwa ngwa meghara ọdachi ihe metụtara agha mba Russia na-ebuso mba Ukraine. Onye a bụ onyeisi ala ndị Ukraine, Zelensky, gara n'iru gwa ndị United Nations na ozu ụmụ mmadụ agbatọrọchaala n'obodo niile dị na mba Ukraine, ọkachasị ebe a na-akpọ Bucha. Ozu ndị a karịrị ozu ụmụaka nakwa na ụmụ nwaanyị bụ ndị aka ha dị ọcha na ọ wụ ndị dị otu a ka ndị agha mba Russia na-agbagbu ma na-etinye ha n'ime ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma Zelensky gara n'iru gwa ndị otu a kpọrọ Security Council ya bụ ndị iri na ise ndị a na-akpọ 15 member Security Council na ha mee ngwa ngwa chụpụga mba Russia n'otu ha n'ihi na Russia akpaala mkpamkpa ma nyụọ ihe na-eshinụ na mba Ukraine mana dịka o si wee dị E mere nchọpụta hụ na mba Russia so n'ime mba ise bụ ndị hiwere ya bụ Security Council. Ọ bụzi ya meziri mba ise ndị a bụ ndị hiwere Security Council wụ ndị gbara mgbọrọgwụ ma bụkwanụ ndị nwere akwara nke kara aka nke a na-enweghị ike ifupu efupu na ya bụ Security Council ọ bụzi ya meziri ejiri na-ekwu na enweghị ike iwepụ mba Russia n'otu ndị Security Council n'ihi na ọ bụ ha nwachimere ya na-agbọ ọ bụzi ya meziri ka onye isi ala mba Ukraine dịka ọ nọ na-ebe akwa ọpịọkọ ọpịọkọ nọkwa ebe ahụ kpọkuo ndị otu united nations na ọ bụrụ na ha agaghị akachapụli aha mba Russia na ya bụ otu ihe ọ pụtara bụ na ndị united nations adaana parịparị ọ bụzi ya meziri o jikwe na-ebe akwa na ozu ụmụ mmadụ agbọtọrọchana na mba ukraine ọkachasị ebe a na-akpọ bucha bụkwanụ ebe ndị Russia na-agbagbu ụmụaka na ụmụ nwanyị karịa ha si agbagbu ndị agha si mba Ukraine ọ dị ugbu a anyị wetara gị akụkọ metụtara egwuregwu onye wụbu onye mgbazi otu egwuregwu Barcelona aha ya bụ Ronald Koeman ka ọ dị ugbu a abụrụziela onye mgbazi ndị Netherland ngwa ngwa ha ga-akụcha iko mba ụwa ọ ga-anọchi anya onye a na-akpọ Louis van Gaal bụkwanụ onye bụ onye mgbazi otu egwuregwu ndị Netherland ka ọ dị ugbu a van Gaal onye du ndị Netherland na-aga iko mba ụwa bụ nke ga-akpọtụnụ na Qatar ekwuola o na e nwere otu ahụ si emecha ya ọ kachasị ihe metụtara ọrịa prostate cancer ọ bụzi ya meziri o ji kwuo na ngwa ngwa a kụchara iko mba ụwa na Qatar na ọ ga-aga zurute ike ma jikwara ohere ahụ leba anya ihe gbasara ahụike ya Koeman Onye dị afọ iri ise na itoolu e nwere mgbe ọ wụbu onye mgbazi otu egwuregwu Netherland malite n'afọ 2018 ruo n'afọ 2020. Ọ bụzi ya meziri ka obi ji tọọ ya bọrịbọrị oge a kpọpụtara na ọ ga-anọchite anya Louis van Gaal. Koeman gara n'iru kwuo na ọ ga-eji nnọọ obi ya niile nabata ya bụ mgbazi mekwara ma kwe nkwa na ọ ga-agba mbọ zụta ihe a tụrụ ya n'ahịa n'ihi na mba Netherland ga-abụ ndị a ga-eji ama atụ ihe metụtara egwuregwu bọọlụ onye ọma gere anyị ntị na mgbede a otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'aha odekọ anyị n'ụbọchị taa bụ chinedu Ezenagụ ka mụnwa na onwe m chinedu Nwanekwu onye tụgharịrị ya bụ akụkọ a ma tụpere gị na- n'asụsụ igbo ji asị onye ọma